Upange bwanji pambuyo pa kutha kwa banja lako? Kodi banja langokutherani kumene kapena linakutherani pakale ndithu ndiye you are struggling to move on? And izi zizi zikutengelanso chikhalidwe chathu olo mmene anthufe takuliramo kuti munthu banja likatha amasanduka chitonzo mmudzi. Ambiri timayamba kumutenga ngati iyeyo ndiye amene anapangitsa kuti banjalo lithe, osokoneza ndi iyeyo olo amene anali osalongosoka ndi iyeyo. Kodi mukudziwa kuti banja lija litha kutha ngakhale iweyo kuti sunalakwe chinthu china chilichonse? ndiye usamazitenge ngati kuti dziko lakuthera pamene banja lako lakuthera komano uchitengenso ngati chimenechi chikhale chiyambi video ya lero tikuwapangira anthu amene wawa kuti aone kuti chimenechinso chitha kukhala chiyambi of a stronger wise version of you so nkhani siyonena kuti mungopanga survive outside of your marriage komano nkhani ndionena kuti uzipangenso rebuild uzimangenso iweyo ngati munthu uzipangirenso umoyo umene uli wa mtendere umoyo omwe uli ndi cholinga komanso umoyo umene uli wa confidence ndiye video iyi tikuyipanga chifukwa tinapemphedwanso ndi follower mmodzi ndiye lerolo tifuna tikambirane zinthu 10 zimene ukuyenera upange ngati banja lako langokuthera kumene chinthu choyambirira ndi chimene timati accept what happened chinthu choyambirira kwambiri pa vuto lina lililonse limene lakuchitikira ndi kuvomereza chimene chakuchitikiracho chifukwa anthu ambiri amakanika kuvomereza and kusavomereza ndi kumene kumapangitsa kuti vutolo lizingokulirakulira pamene banja lako lakuthera si nthawi yoti uzizipanga self blame kuziblema iweyo kuti ayayi ndikanatere or olakwitsa ndineyo mwakuti mwakuti komanso pakhale resentment umazifila iweyo guilt kuti i think satanayo ndinali ineyo chifukwa chake zinthu zafika pamene papa sizimafunika zikhale choncho komano you have to accept whatever has happened to you chifukwa kuvomereza kuja kumathandizira timati kupanga release emotional pain komanso kuti iweyo uyambe kupanga focus pa zinthu zimene zikupanga matter komanso zimene zibwere patsogolo pa moyo wako osati zinthu zimene iweyo moyo wako wazidutsa kale so kuvomereza zimene zachitika ndi step yofunikira kwambiri imene ili ya namba 1 pamene vuto lina lililonse ngati limene lili lakuchitikira chinthu cha namba 2 allow yourself to grieve its just okay iweyo kulu- kulira mmene iweyo ungatere misonzi iyi mulungu anayipangira tikamalira izituluka so thats just okay for you komano ukamaliza kulira nanga munthu alira mpaka na liti eh? sungalire mpaka na kalekale divorce its not a loss we understand kuti umakhala waluza chinthu chimene iweyo unkachilota moyo wako wonse komanso maroutine amene moyo wako wakulira ukupanga every day komanso nthawi zina umatha kuluza sense of identity unayamba kutchedwa mrs ujeni kapena amuna awo a ujeni mudzi wonse nkumakulemekeza iweyo kanyota kako ndikufika pena pake komano ukuyenera uvomereze kuti divorce yachitika now utha kulira mmene ungapangire komanso usafulumize iweyo kupanga heal from this because pali anthu ena ake amene amafulumizisa and at the end you find unena kuti healing ija sinatheke so utha kulira mmene iwe ungathe kulirira ndi utha kukamba nkhani zako kwa anthu amene umawakhulupirira ukatulako nkhawa mwina nkupepukidwa or utha kupempha counseling that's just okay to do pa nthawi ngati imeneyi ndi udziwe kunena kuti munthu amene akupanga seek healing healing ijayo si weakness si kuti ndiwe ofooka yayi komano iweyo ukufuna uzikhonzenso moyo wako kuti ulowe mu fezi ina ya moyo wako chinthu cha namba 3 chimene iweyo ukuyenera uchite is to reconnect with yourself pa nthawi imene banja lakuthera ukuyenera uzipangenso rediscover who you are outside of that relationship uzizindikirenso kuti kodi ineyo ndine ndani moyo wangawu cholinga chake ndi chiyani ndiye utha kuyambiranso kupanga zinthu zina zimene iweyo umaenjoya kuzipanga kaya ndi ma hobbies kaya umakonda mpira kaya umakonda kupanga travel or even kuziphunzisa ma new skills izizi zimakuthandizira kuti upange rebuild the sense of self komanso chinthu china cha number 4 chimene ukuyenera uchite ngati banja lako lakuthera ndichonena kuti you have to protect your mental and emotional space maganizo ako uwateteze komanso space yako uyiteteze izizo uzipange bwanji then you have to set boundaries with your ex amene wasiyana naye uja nawo ukuyenera upange set boundaries chifukwa pali anthu ena amafuna azikupangabe control ngakhale aku- akuthamangisa m'banjamo so you have to set ma boundaries kuti zisakubwereresenso ku mavuto amene iweyo ukuchokera komanso ukuyenera uzi u- utalikire environment imene ingathe kukusupula mabala amene iweyo a- a- umayesera kupola nthawi ina yake nthawi ngati imeneyi ndi nthawi yofunikira kwambiri kuti iweyo uzipange surround ndi anthu amene ali positive komanso ali supportive kwa iweyo osati anthu ongokuseka ongokugemula ongokunena ukuyenera anthu onsewa uwatalikire chinthu cha namba 5 chimene ukuyenera uchichitenso ndi focus on growth and not revenge pali anthu ambiri amene amaganiza kuti basi ndikapanga revenge ndiye ndikabweza nthawi iyi si nthawi yoti uganizire zokabweza yayi komano ndi nthawi yonena kuti iweyo upange focus kuti upanga ukula bwanji so don't live to prove a point life yako isankhale yonena kuti anthu andione kuti olakwa sindinali ine nthawi iyi siili imeneyo you have to lay low ndi kupanga zinthu zimene zili zofunikira kwambiri ku moyo wako ukuyenera uyuze chaptala chimenechi kuti iweyo ukule emotionally spiritually and financially so ukuyenera upange uh, you have to let your progress speak louder than your pain eti growth yako ndi imene ikuyenera iyankhule kusiyana ndi ululu umene iweyo ukudutsamo Chinthu cha number 6 chomwenso chili chofunikira kwambiri, you have to rebuild financial stability. Pamene banja latha, chuma chimatha kusokonekera. Mmayendera kaya magalimoto, mmakhala mnyumba yodula, mwina ndiwe mkazi akuchithamangitsa ku nyumba kwako, wabwereranso kumudzi, maluzi ayambiranso. So ukuyenera uziganizire ku nkhani ya ndalama iyi kuti ndalama ziyenda bwanji outside the marriage. So you have to reorganize your finances. Mapezedwe ako a ndalama uwapangenso reorganize. Ukuyeneranso upange create ma budget u- useyive ngati ungakwanise kutero komanso you have to set new goals for independence kuti uziyimira wekhano pano utani upanga chani kuti iwe uziyimire wekha chifukwa financial peace ija ndi emotional peace ngati chuma chikutheka zimakuthandizira kuti maganizo akonso akhale amtendere chinthu cha namba 7 be patient with love so usazifulumizise wekha kupanga jump into another relationship chifukwa mistake imene anthu amayipanganso kwambiri ndicho ndiko kujampiranso mu relationship ina poona ngati kuti apanga heal mwamsanga so instead umatha kupezeka zoti ukangowonjezera mavuto kumene kuja kumene wapita kuja komanso mwina mavuto amene unali unawo ku banja ukalowesanso mu banja linali zimene zikukampanga affect munthu amene ali osalakwa so you have to heal first when emotionally ready zimathandizira kunena kuti upangenso attract a healthier connection iweyo maganizo ako akakhala kuti ali stable bobo zimapangitsa kuti upangenso attract ma partners abwinobwino kwa iweyo osati pa nthawi imene iweyo uli frustrated or pa nthawi imene iweyo zisakukuyendera chinthu cha number 8 you have to strengthen your faith or purpose chimene chimafunikira kwambiri nawo ndi kubwererano kwa mulungu wako turn to your faith mapemphero aja chifukwa zimene zija zimathandizira kukubwezeretsa a sense of purpose to regain inner peace kuti iweyo uzipangenso rediscover cholinga cha moyo wako zimene zimakuthandizira kuti mtenderenso ubwerere mwa iweyo ambiri eti amapeza mtendere muzimenezichi komanso even kuyamba community service zimathandizira kupeza cholinga cha moyo wako komanso mtendere umene iweyo ukufuna pa nthawi yovuta ngati imeneyi komanso chinthu cha namba 9 care for your body anthu ambiri banja likathano nawo amazitayirira amvekere andionanso bwino ndi ndani ine ndine osafunikira iyi ndi nthawi yofunikira kwambiri kwa iwe kuti usamalire thupi lako moyo wako ndi nthawi yoyenera kupanga ma exercise uzidya bwino kupuma bwino and keep yourself healthy U- uonesese zoti thupi lako lili healthy chifukwa thupi lako likakhala labwino zimathandiziranso kaganizidwe kako Chinthu cha number 10 chomwe chili chomalizira kwambiri, you have to embrace the new beginning. Uvomereze moyo winanso watsopano or chiyambi chinanso mu moyo wako. So usayione divorce ija ngati kuti kunali kutha kwa dziko la iweyo kapena kunali kutha kwa moyo wako. Ayi, komano uyitenge ngati inali turning point ya moyo wako. Iweyotu wapanga survive.